onye ya mịa de fọntes ọnụ ọfọ na ezuru chukwu etopụtakwala onwe na bie na mma a na-ejesi natapa buru ọgbara ọfụ wee pụta ije na ebe ihe na-eme ebe bụ na-eme na mmadụ kwere mbụ ụlọ na-alụ ụlọ live mgbe a mesịrịla ya ife live ọ na-alụ ụlọ agbala nze na ọkịja ị nụgo maka ya na-acha ka ọ ya kama n'ọnụ ya n'ụlọ ya n'ọnụ ya biko ebe ọbụla iwere na ozi gị ife na n'ala Igbo ebe e onwe ndị na-azụ azụ mgbe ndị na-egbu egbu enu nnukwu maka chere ụmụ ya n'ọnụ ya agbara ọzọ ya bụ ọdụ na-efe ndị ọbọdụ na

just nọrọ ya n'onu ya bụ watchianụ ya lụzi ya na onu ya biko asụ na ebe ọ bụla ịhụ osisi bido biko nwanne shareanụ ya likeanụ ya ị chọkwa ị follow us on our page nna anyị na-ekene mgbe niile ọ n'ọgbara ọfụ na-apụtasị na new updates a na-enwezi ị na-eme ka ihe wuchi dị ọcha ị na-ebu mkpụrụ nke ọbụla ị na-eme just like that wọcha egwu ya n'ọnụ ome ndị ozugbo mana abịa ga arịba wee ihe ibe gị ahụ gacha ịbịa ka ị gaa ma aga gwa mgbụla amana zai mani ne da kuma

alụsị a tụrụ mbọchị nkwọ o gbuo mbọchị orie ju ozugbo ozugbo tụọ mbọchị eke o gbuo mbọchị afọ onye na-afụ nke bụ nke o ji method wee bata the new update e nwe kịta wọchasị na obi ka anyị nọrọ ọgwụ ya ebe ọlụ mansion castle anyị na ya ga-aka na onye dịka ọlụ na ife niile anyị na ya karịchazi ya ka na-enwere anya ụgwọ ya bụ na agbara bịaba na nsogbu ọbụla enwe

onye ụgbọ ya eruru ka o si akpa gaa ndụ nwoke ga-adị ndụ nwaanyị ga-adị ihe ọma mere nna m ihe ọma mekwara gị ọ mụ bụ chief dọkịta ugochukwu alụfọmde agbara nze na ọkịja inu atụ osimiri ọra na-ekene na ma ana m ekene eri mene dịka uche n'ụbọchị ọzọ a ee ebe ebe anyị enwekala mkpakpa niile na-akpa na etu e si agwọ ọrịa dị iche iche ma ndị na-agwọ ma ndị na-enyere aka n'uru pụrụ iche ma foundation e nwe ndị pụrụ iche ma ndị na-azụ n'akwụkwọ anyị bụ ndị ịtụchụwa ọgwụ ụwa wee sị na anyị ga-emezute anyị na-ewe ka ahụ wee bụrụ n'ụbọchị tata ha wee sị na igbo igbo ndị na-watch ugbu a ebe ọ bụla ị nọ gee nụ ntị unu kwuo na-ekwu nna m ekenere na ya sị na nwata afọ anyị na nke bido malụ igbo bara anyị nọ n'ime egwu ugbu a

anaghị m eme ya ahụ dị na m jechara ọrụ oyibo wee bido ya o kweghị m ga ọrụ oyibo o kwebeghị m jebere nke ka nke a na-akpọ ka mmadụ ga-ekwuoro mmadụ na o kweghị m je ihe omenala ka m bidoro kemgbe ụwa na-eme akwụkwọ ibe m na-agụkwa na ọkwa ahụ bụ ya bụ akwụkwọ nju a ma na-akarịra m ahụ gụọ ka m siri gụgbuo signboard ka mmadụ siri dere m ihe agụtagbuo m ihe ọrụ ma ọ bụrụ ma akwụkwọ ọka ha m ji

na ebe ike gị si eji obi ụtọ ee nna m ihe ọma meere gị a sị na onye ajụjụ anaghị efu oge ike kacha ike n'ụwa bụ ike chineke nyere mmadụ ike chukwu nyere mmadụ karịsịrị ma nke ahụ e ji eme nsata ọ na-adịcharị mma mana ọ naghị ala ike m bụ ike si na chineke maka ihe m ji sị na o si na chineke bụ na site na nwa ka o si wee bido si na mgbe a mụrụ m ọfụụ ekunite m ya bidoro ozigbo ozi fụwa ọfụ emere ya na-eme ihe chi ime etu a kpọọ m nne m na nna m gwa ha sị ha na ihe dị etu a bịara na a ga-abịa izi ha ozi na a ga-abịa ịchọta ha nga ha bi na mmadụ nwụrụ chi ya fokwa a bịa chọtakwa ha sị ha bịa agbagota ọkịja ka ha bịa na nwanne ha nwụrụ ma ọ bụrụ onye nke ha nwụrụ afụzie ya ọ na-atụ ha egwu anaghị mgbe ụfọdụ anaghị atụ na onye a a mụrụ ọfụụ na nwere ike bụrụkwa arụsị ka ha mụrụ n'ụlọ anaghị abịazi m adịba na nwata ahụ ka ha wee mere ọma ha nke gosi na ọ dị n'ụmụazụ ya ọ dị na nwata wee bido abịakwa ebe ebidokwa ya bụ ihe bido nọgidekwa ruo n'ọkịja ruo kịta maka ihe ọ bụla ị na-eme e nwere mgbe ị megide ya megide ya o nwere mgbe ma ọ dakọta ọ dị ka onye ebughị aka ka a gụọ ya agụgụ na ya mana ọ bụrụ na ị nwere nkwenye na ihe ahụ ị na-eme agụ ọgụgụ nọgide na ya na ọ bụrụ oge o ji dị njọ na ọ ga-adị mma o nwere mgbe anyị mere dibia nọgide nọgide ọ bụzi kịta ọkada pụtasịrị mmadụ kpọọ ndị ọkada o nye ha ego a na-ebujere ya ọrụ fesbuk pụtara mmadụ ji oti na fesbuk ọ bụ mgbe anyị na-eme dibịa ọ bụ ihe ị gwọtara na ihe ị gbatara n'afa ka ọrụ ji abịara gị anyị nọgidere mgbe ahụ ọrụ anaghị abịa mana anyị nọgidere na dibịa nọgidekwa maka a ma na ihe mara mara maka ọ bụ chukwu eme chineke a sị na mata na afụfụ na ya hi nne na onye tara afụfụ na ya ga-akwụ ya ụgwọ

ọnwa ha etu ha nọ m maha akọwatabu nke ike m si m maha akọwatabu ebe ike m si mana ebere iburu nnọọ chineke maka asataghị m ike asa ọ kwa chineke kere ihe niile ọnwa ha ihe m ji ekwusi anya m ike n'agbanyeghị na mgbe m bidoro na ama m na mmụọ dị ajekwu mmụọ dịka eze nwaanyị bi na mmiri kama nọọ ihe ekwugharị kpatara na ihe ọbụla m na-eme na ana m atụ nwaanyị ahụ ana m atụkwu ya egwu ma ruo kịta o ee ana m atụ ya egwu ana m atụ nwaanyị ahụ egwu ruo kịta ee ọnwụ ha ga lofuo ya elofuo mana mmadụ ọbụla pụtara anụ sịbụ ụmụ ahụ ka ọ jụọ mụ nke ike ahụ si ọtọ chukwu ma nke ike mụ si mana ama m na mmụọ mụrụ amụnụ m na-efe nwaanyị mmiri m aha agbanyekwara ukwu m oru ukwu nne ukwu ịdị eke mmụọ ya eme mkpụrụ si ya ma ihe dị ntu a mee ya Ụrasị Ọkịja ike m ji eje mba ọ mmụọ masịrị m ama ya eme m jekwu ntu a asị ya nna m Ụrasị na achọrọ m ka ihe dị ntu a dị ntu a tupu chi ya na-efo ọ dị ọ dị ka ọ bụ ọgwụ na ụmụ ogwugwu dịsị aṅa na ụmụ mmụọ dịsị aṅa mana ike niile ahụ bụ ike chukwu nyere mmadụ Chief Amaleze odogwu nwoke ee anyị ghọtara ebe ị kọwa nke i jizi ewu ewu dị iche n'ọnọdụ ugbu a ee dịka ị na-agwọgasị ihe dị iche iche ka o ruo mba ụwa ebe onye ọbụla nọ ọ na-akpọ n'aka efere igwe nke ọ bụ budilu update e nwere ugbu a n'ala Igbo niile bụrụ eze arụsị ala Igbo niile nke ugbu a o si na mmadụ ebe ikirizi onye ewe ebe ya anyị obodo gị na-arụzi esi ka anyị anya ebe ọ ya ahụ ị gwa mmadụ ihe dị otu o mee i kwuo o mee ewebere kọwara ya akụkọ otu nne gị si etinye gị na ụmụazụ etu si akọwara gị ihe ka ị kọwara ugbu a kedu ihe dị iche iche ị na-agwọgasị a ya mmadụ kpọpụta gị ugbu a bụrụ ya ka ihe emega si n'olu ee
onye ọbụla mmụọ mụrụ onye ọbụla mmụọ mụrụ edebe iwu mmụọ enwe ihe ọ bụ chukwu a chukwu a ya anyị ga-eme ee a mara abịaba anyị ọ nwere ndị a na-akpọ ife ajụ na dibia ọ nwere onye pụrụ afa sị na ya bụ ife ajụ na dibia ọ sị na ya na-agwọ mana eso ha mere ihe ajụ na dibia mana eberi buru m na ihe ọbụla mmadụ bịakwutere m sị m mee na m mee mkpụrụ ha na-echi ya kere na ọ ga-eme dịka na mmadụ na-achọ ọrụ ọ na-eje nga aha a na-achụ ya ọsọ ma ọ bụ eweghị ya n'ọrụ abịakwute m ma agwa ya e nwere ya n'ọgwụ n'ahịhịa chukwu kere e nwere ya na mmiri a kpọrọ ya jee na mmiri obuju okwu na nwaanyị mmiri ga-emere ya na mmadụ na-eje obodo oyibo ọtụtụ na ya tinye akwụkwọ ugboro ịtọ ugboro ịnọ na enweha nke a na-anabata ma ọ bụ na ya ji ya ejeghị ibi ya gacha jebe country ọ na-eje deportuo ya n'ụzọ onye abịakwute m mma arụrụ ya ọrụ rụchara ya ọrụ o jee obodo oyibo ahụ akwụkwọ ya o zuru ezu ezughị ezu o ji eje ebe ahụ ọ chọrọ ije nọ ihe ọ fụrụ ya bụ ihe ọ sọrọ amụsụ na-eti ebe ọ ga-ebuli ọ bụ ha kwuru ya ana m arụ ọrụ dị iche iche na mmadụ nwee case chọọ bịakwute ezi m ga-asasị okwu na ụka a na-acha ka okwu onye ọzọ mma agwa ya na e nwere ya n'ahịhịa mma agwọrọ ya dịka ọgwụ mma kpọọ ha mmụọ ahụ m na-efe arụ ọhịa aghasasị ya mmụọ ahụ na-efe na-emekwanụ mmadụ ọ bụrụ ọgaranya ma onye ahụ debe iwu ọ bụkwa ahụhụ nwere iwu maka na mmụọ na-aza gị oku bụ idebe iwu ọ bụrụ na i butere mmụọ 100 debe n'ụlọ ma ọ bụ bute 10 debe n'ụlọ ma ọ bụ i debekwara iwu iwu ha so

ya fụrụ o mere onye a fụrụ o mere bụ jizọs o wee sị na ọgụgụ jisị na jizọs mekwere ya ee a nụrụ na o nwere mgbe ịnọkọta bakpọ ndị be jisị na ịnọkọ trak mana ịbara plen ịbara moto na isi na ihe dị na ya na zuru ike anyị mechiri ụlọ akwụkwọ na ị nọrọ ụbọchị na anọ iji anwụ gara so enwe na-ekwu na ndị mmadụ were etu obodo niile na-eti asị na ị nwụrụ n'ime nke a n'ime nke a mee nke a ndị obodo ga asị na tụrụ anya asị na ndị be ndị kwuo ụbọchị na esisi na kwụ ma ị nọ n'ofu otu izu ụka ma ị nọ n'ụbọchị na-anọ ma ọ bụ ọnụ travel niile na enwere ụmụazị eji eji isi ka ije tọị na ndị amerịka ihe ndị anyị nụ ọ bụ eziokwu kọọrọ anyị otu o si mee ka igbo bụ igbo wee na-anụ nna m udo dịrị unu ị jụrụ ọfụma onye ajụjụ adịghị efu ụzọ maka ọjụjụ ya ị jụrụ ọ bụrụ na ị nụghị ị ma ajụ ya mba ndị press ama ndọkwa ibe Eh, eh, no need izobere gị ya nzuzo maka ị nụgo ya bụ akụkọ ee eziokwu ka i kwuru o nwere ụfọdụ ihe ihe eme ị chọọ ime m ị kọọrọ ya nwunye gị ma ọ bụrụ na nwunye gị mara secret ọ ihe mere eme ka o nwere ụmụazị be anyị na-ebu ahịa na Amerịka ndị ha na ndị ọcha na-emekọ ihe ndị ọcha na-emekọ ihe
e wezi zie ha n'ụlọ mkpọrọ chọọ ịma ha ikpe ọnwụ e gbuo ụmụazị be anyị na nkịtị ndị be ha were kpụrụ ọsọ bịa be m ndị fụrụ ihe m na-eme wee gbara bịa sị na achọrọ ka m bịa kpọpụta nwanne ha nwoke

anaghị asị na ọ bụ onye nwụrụ anwụ ụfọdụ a na-atụzi ụjọ bịakwute m a na-eme ya obodo dị iche iche ihe onye ọ fụrụ ya chọọ ka e gbuo ya onye ọ bịa kwụọ m ụgwọ mụ na ya ekwuo ọ gwụ ihe e ji enye dike nye dike na igbe na eje n'obodo ahụ ka e mee ya hapụ ya ya mezi anya ndị ọbụla nọ n'obodo bụ nọ n'eshia ma ọ bụ chaịna ma indonesia niile bụ mmadụ ihe eje bute nwe ya

ya kwụdosi ike nne abịa jemie ya ime ọ bụrụ na mmụọ mụrụ gị guzo na mmụọ ahụ chọọ ihe mmụọ ahụ na-eri ka ọ wee gosi na ya bụ nwa ị ga-adị ikwu ee agwara m ndị ụka sị ha na ọ bụ aghọtaghị ka ha na ndị ọgọ mmụọ ji aghọtaghị onwe ha maka ofu mmụọ mụrụ ha ofu chukwu ka ha na ha akpọku mana ihe dị iche bụ asụsụ ha na-asụ ha aghọtaghịziri onwe ha mana ndị afrịka be anyị bụ omenala ka ejiri mara ndị afrịka ụka bụ ihe ndị ọcha wetara eweta ka ọ bụ ụmụazị be anyị so na omenala ndị afrịka na aha ha gbadosie ụkwụ ike na ya eṅomizina nke ndị ọcha ahụ eṅomizina nke ndị ọcha ahụ wetara ihe ndị ọcha wetara anyị bụ more you look less you see etiri anya afụghị ụzọ a na-akpọ magic atara magic enweghị ebe magic ga-eduga anyị

mgbe chukwu jiri kpọ m oku m emegide ihe a oru echi na atụ na m kpatara ego ka m chegharịa jebe ụka na-emegide ya ruo mgbe chukwu jiri kpọ m oku maka afụrụ m ya na ọ bụ ofu ihe ka anyị na-eme Ọ ife ọ bụ. mana ọ bụ na ụdị nghọtazi Ọ ife ọ bụ. dị iche iche Odogwu agbala nze. Ọ ife ọ bụ. etu ahụ kwuru ya ka ọ dị onye ọbụla nwere anya ime mmụọ ma na ọ bụ ofu ihe ka ọ bụ nna m ekele rinne odogwu agbala azọ ya nọ n'ebe elu ụbọchị taa anyị nụrụ akụkọ wee sị ka anyị bịa ịkpụ ndị press the journalist akụkọ ejula ya ọnụ wee bịa wee confirm wee bụrụ eziokwu na ebe anyị nọ wee bụrụ na ọ gị bụ the new update enwere ugbu a ekele rinne ee dịka ụmụ onye na-anya gasị mmadụ na

mmadụ a kpọtara na be m ọ bụrụ onye ahụ ya adịghị enwere m ike igwu ihe ahụ okwuzi ya na achọrọ m ihe a na-emego ka ọ dị mma ọ dị mma ana m agwa onye ara na awụ mee ya isi ajụ oyi oyi mana izizi bụ na mma achọpụtagodu mma agbagodu afa baa na mmụọ chọpụta ihe bụ ihe ahụ ji eme maka tupu ị gwọọ ọrịa chọpụta ihe kọsụrụ ọrịa ahụ ka ọ dịrị gị easy ọgwụgwọ kpata na mmadụ bịa be m tupu arụrụ onye ọrụ mma achọpụta ihe na-eme onye ahụ chọpụta ihe mma arụ ya tupu arụbara ndị ọrụ ọnya ure nke na-eme mmadụ n'ụkwụ anaghị ana mma agwọ gị ya ọ dịrị gị mma infection dị iche iche m esiri gị ọgwụ ọ dị mma na nwaanyị nọkatara asị na ime na-enye di ya nsogbu na ọ mụbuha nwa mana chukwu dere ya ede na ọ ga-amụ nwa maka abịa n'ụwa ọ bụkwa ndị chukwu dere na ihe ọbụla ha fụrụ ha ṅụọ ọgwụ na ha agaghị amụ nwa ma mara ife ọ bụ otu ụwa dị mana ndị nke a chukwu deghara na ha ga-amụ nwa m na-enye ha ọgwụ tijuo ha ahụ kwadoro oge di ya ji utu ya ọ dị ime ọ bụrụ na ọ bụ ndị nke na-eme ọ dị ime na-ekwe ozugbo o jiri dị ime ogbe ha na-akpọ okpo ori nwa jee otu ihe ahụ nwoke tiri ya n'afọ ọnụ ọ gbarisie the sperm ma e nyeghị ọgwụ ahụ n'izizi o gbuo that okpo ori nwa okpo okpo ori nwa ahụ ana m agwọ ana m agwọ ọrịa dị iche iche a na-arụ ọrụ dị iche iche na-agwọ ọrịa dị iche iche maka gịnị nwere ike chineke nyere bịa n'ọnatara chi ọ bụrụ ya ebe nna m ụka sị na jizọs si na o nwe ndị ga-emekarị ihe jizọs mere m na ọ sị na o nwe ndị na-abịa na ga-emekarị ya kiri ndị ọgwụ ọndụ otu nka na ọndụ dibịa ọyọ ọyọ ahịhịa ndị dibịa ọyọ ọyọ ka ọ tọọ nna m aka na-eri n'elu pricha ihe apịachi akụkọ ebe a n'ụbọsị taata na igbo bụ igbo na anụgoro ihe mere ebe ọ bụla ị nwetara ozi ya

eme rụchara ọrụ a sị ha kwee nkwa na ọ bụrụ na ihe dị etu a mezuo na ha ga-eweta ihe dị etu a. ọ ha na-ebutezi moto nekwa anya fụ na vidiyo ya ka ha bụ ọ ha rụsịrị ụlọ so na mmadụ na-alụ ụlọ unu afụrụ ụlọ mmadụ ji aka ya wee gola ana gbaa ana n'ụdị pụrụ iche wee na-alụ ọ bụrụ testimoni onye n'ihe ọma mere agbara nze mere n'ụdị pụrụ iche ka ọ na-afịa ya arụ n'obodo oyibo e jee n'ụlọ mkpọrọ wee gbapụta ya o wee kwe nkwa na ọ ga-alụrụ ya ụlọ bute moto dị iche iche ndị ọbụla iji moto pak si ya ọ nya bụ the new update e nwere na agbara nze enefuli ife mmadụ mere testimoni testimoni mmadụ efuli ya gba na na-alụpụrụ ya ụnọ onwe karịrị ya kalụ car park na a fụrụ all the testimonies people na-eme ga-ebute

ya nebekwa anya na mmụọ nwere ebe o si anaghị ihe adị mmụọ ga-adị na-akọrọ eti ihe n'aka ya na ọ gaghị ama ụfọdụ ụfọdụ oge mmụọ jiri gbuo mmadụ onye ahụ akwụta iku ume no mmụọ na-eme mmadụ ihe megide gị ihe megide gị ọ debe onye ahụ useless ikwe nkwa na mmụọ

agbala nze odogwu onye izizi nke izi n'ọkịja the new update e nwere na-ebunye ike arụsị ego the new sections ihe niile o ji alụ ọlụ o ji ebulu odogwu kwuru na afụ na bie ka anyị nọ ugbu a nke obodo ebe mmadụ na-alụrụ ya
ihe ọbụla mmadụ biri ebe a kwuo onye o kwuo ya ọ fụ ya dịka ejideju ọ bụ ha kwubeghị onye o kwucha ya na ọ fụ ya n'anya ọ dịka ejideju ọ dịka agwọ ọgwụ ọgwụ ahụ ya ka eji atụ
alụsị ego na ọkịja agbala nze odogwu nwoke a na-ekwu maka ya n'ọbịa n'ọhịa ka anyị nọ na be ya n'ụbọchị tata New update. Ndị na-abịa ghara bịa

ihe sikarị ike etu a abụrụ onye abịa abịa anyị fụrụ tempụl anyị fụrụ ya onye ọbịa ha anị ya ihe ọbụla dị mma ọ bụkwa nkwụrụ ọ ya ka ejiri mụrụ anyị ọ bụ ya bụ ihe ka ejiri mụrụ anyị ihe si ike mmadụ abịa mgbapụta ha anị ya n'ụlọ a mgbapụta ha anị ya n'ochi ụlọ a efuru ihe a mgbe ọjọọ ya maka ya jiri n'ọdịbịa maka ọ bụ ama udebedi ya mana ọ bụ m udebediri ịma tais mụ mụra tais debe tutu ụkwụ ya mana dịbe na ihe aha anyị jiri bụrụ ụmụ nwa orusa n'ime ụmụ apanị bụ nke anyị kwụrụ ọrụ. anyị ga-eji akpọ ya agwụ isi ụmụ nwa orusa nke a ka ọ dị anyị ji agwọ menu ọrịa igwe igwe agodi igwe ọnụ nkwụ mmadụ bịa bụ ụlọ unu ewela iwe na ha na-acha unu ọkụ unu ewekwara iwe na ha na-acha unu ọkụ na ọ bụ ndị oyibo zitere ha sị ka abịa mara ihe anyị na-eme ọ bụ bụ na anyị na-egbu egbu ma anyị anaghị egbu egbu ihe a na-azọ ọ bụ ọzụzọ ma ọ bụ onye achọrọ imegido n'ike aka anyị apụta zọọ ya na mmụọ ma ọ bụ na mmadụ anyị apụta zọọ ya onye oge nwuru onwe

emechie ịkọwala nwunye ya akọwa nwunye wee kọwala obodo agwana site niile ekene ekene n'ụbọchị taa ka wee kachizi okwu ebe a na agba nke bụ anyị na-abịakwa maka ihe o ji erika
ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-ekene okeke na-ekene okorie na-ekene okafọ na-ekene oke nkwọ na-asị ụwa na ụwa ga-adị mma ihe ọma ga-eme ya ha na-ekene igwe be anyị igwe emeka okezie igwe ọkaije ọ ga-adị ndụ

ọ ji adịkwanụ ndụ na-agwakwanụ ọkịja okwu Ekwela anyị afa gị ọzọ na afa eji mara gị nne na nna gị gụrụ gị anyị wee kwuchie chief dọkịta ugochukwu ka ejiri agbara nze were mara onye ebee abụ m onye ụmụ apanị ụbahụ ọkịja nke dị na- nke dị na which local government dị n'ihiala local government nna m ekene rinne wee sị ijide ka iji ọzọ igbo ndụ niile onye asị ejide ka o ji na ọ na-emekwanụ mma anyị nụrụ akọ ndị press wee kwado onu ya wee ndụ klinik ndịke m ka abịa malụkara kedu onye nwụrụ anwụ mechie tete wee bụrụ ịkọrọ akụkọ dị iche etu isi wee kwado wee ji obodo ego wee bịa na ọgba azụba anyị eji eji achọrọ igbo mma anyị ekene rinne sị ijide ka iji